Joyce anabereka masiku asanu apitawo kudzera mnjira ya mpeni, Caesar. Iyeyu akuvutika ndi kupweteka mmimba ndipo akunena kuti kumaliseche kwake kukumatuluka chikazi cha fungo loyipa. N'kutheka kuti iyeyu ali ndi matenda a mchinena. Tsamba la meows komanso gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo zalembedwa kale mosonyeza kuti mayiyu akuganiziridwa kuti ali ndi matenda owononga ziwalo otchedwa sepsis. Pakufunika chithandizo chamsangamsanga kuti tipulumutse moyo wa mayiyu. Gawo la ndondomeko ya FAST-M loperekera chithandizo ikuyenera kuyamba kugwiritsidwa ntchito ndi kumalizika ola limodzi lisanadutse. Ndondomeko ya FAST-M imathandiza kuti opereka chithandizo azitha kukumbukira zonse zofunikira kuchita pothandiza munthu wodwala. F. Amatanthauza za madzi zowonjezera michere m'thupi. Mpatseni wodwala theka la lita la madzi a mchere a crystalloid crystalloid, mosataya nthawi, bwerezani kupereka crystalloid kwa wodwalayu pa mlingo wa 30 mls pa kilogalamu iliyonse ngati magazi a wodwalayu akuyenda pang'onopang'ono kwambiri. a Amatanthauza mankhwala okupha tizilombo toyambitsa matenda otchedwa bakiteriya. Perekani mankhwala okupha tizilombo kwa wodwalayu motsatira ndondomeko za kaperekedwe ka mankhwala oterewa. S amatanthauza gwero. Yesetsani kupeza komanso kuthana ndi gwero la vuto lomwe mwapeza pa wodwalayu. Mutha kutsatira mndandanda wa zofunika kuchita pothandiza odwala omwe mwapatsidwa pa gawo lopereka chithandizo kwa odwala. Izi zizafuna kuunika mozama matenda omwe munthuyo anadwalako m'mbuyomu komanso kumuunika zina n'zina pa nthawiyo ndipo muzafunikanso kufufuza zina n'zina zothandizira kuti mutsimikize za mavuto omwe mukukayikira kuti wodwalayo atha kukhala nawo. Kenako pangani dongosolo la mmene muperekere chithandizo pofuna kuchotsa gwero la vuto lonseli. T akutanthauza mayendedwe. Wodwala wanu atha kufunika chithandizo chochulukirapo ndipo kukhoza kukhala koyenera kumusuntha kuchoka ku gawo lina kupita ku gawo lina m'chipatala chanu chomwecho monga ku nthambi yomwe kumakhala anthu odwalika kwambiri kapenanso atha kufunika kutumizidwa ku chipatala china. Muunikeni wodwalayo bwinobwino kuti muthe kuona ngati kuli koyenera kumupatsa chithandizo chochulukirapo. M akutanthauza kuchita kalondolondo. Pitirizani kugwiritsa ntchito tsamba la MEOWS polemba zonse zomwe mwapeza mutamuunika wodwala ndipo wonetsetsani kuti wodwalayo akupeza bwino. Ngati matenda a wodwalayo akuwonjezereka ngakhale akupatsidwa za madzi zowonjezera michere m'thupi ndi mankhwala okupha tizilombo toyambitsa matenda totchedwa bacteria, Uzani a clinical officer kapena adokotala. Lembani zonse zomwe mwaona komanso kuchita kwa wodwalayu pa tsamba logwiritsa ntchito pa gawo lopereka chithandizo kwa wodwala ndipo mulembenso kuti zomwe mwachitazo mwachita kangati komanso masiku ake. Ngati simunapereke chithandizo chilichonse, lembani pa tsambalo chifukwa chomwe simunaperekere. Uzani omwe akuyang'anira khanda lobadwalo kuti mukupereka chithandizo cha matenda a sepsisi ya uchembere kwa mayiyo. Muyenera kutero chifukwa khandalo lithanso kufunikira kulandira chithandizo chapadera. Ngati mwaona zizindikiro za matenda owononga ziwalo m'thupi m'nyengo ya uchembere, sepsis, kupereka chithandizo mwa machawi kutha kupulumutsa moyo.